nin ye kunnafoni di kɛnɛ min sigira sen kan ka ɲɛsin dugujukɔrɔ nafolo o labaarali ko ɲuman degun ni gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ o la mali jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya lithium olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ani hakili jagabɔ ka ɲɛsin dɔnniya minnu sɔrɔla waati tɛmɛnen na ka ɲɛsin dugujukɔrɔ nafolo labaarali ma mali jamana kɔnɔna na ni jɛrɛjɛkulu sigilen bɛ ka ɲɛsin o ma publier ce que vous payez o ye jɛrɛjɛkulu ye min ka hakilinaw bɛ ɲɛsin o baara ninnu yakubali ma mali jamana kɔnɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ in sigi ka bɛn juma marisikalo tile mugan ani saba ma san ba fila eh, ni mugan ani saba ka sanga ni maabaw caman yeli kɛnɛ kɔnɔ sherifila jabarani so tɔgɔ la lala kuyate ale n'a ka jatala nuhun kɔnɛ olu kɛra baaraw sere Nin kunnafonidi kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye jɛkulu maa dɔw fɛ n'olu ye coalition malienne publier ce que vous payez u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun de ye ka se ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma lithium n'ale bɛ bayɛlɛma ka kɛ fɛn camanw y'an ka jamana kɔnɔna la o ka se ka bɔ dugu jukɔrɔ jɛlenya tilennenya ani laadiriya kɔnɔna la Yaasa an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u ka se ka nin dugu jukɔrɔ nafolo in a nafa sɔrɔ ka sɔrɔ a ma bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ fɔlɔ. A b'a dɔn sisan k'a fɔ ko eh, dugu jukɔrɔ nafolo dɔ dilannen bɛ sisan Buguni n'a bɛ f'a ma ko lithium an nana ka an fɛla fɔ o de kan. A kun bɛ mun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya eh, an ye san bi naani kɛ sanubɔ la sanu ma deli ka yeelen kun maliyɛn yɛrɛ ye eh, kunu u ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ o fana y'a yira k'a fɔ an bɛ kuma min fɔ la o ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko sanu ma yeelen maliyɛn ye an t'a fɛ fili min sɔrɔla sanubɔ la o fili kelen ka sɔrɔ litiyɔmu na o de y'a to an b'a fɛ sisan litiyɔmu ye fɛn min ye fɛn ɲɛnamaba de don ni a lajɛ sisan e yɛrɛ filɛ nin ye mɔgɔ si tɛ yen bi ni telefɔni tɛ min bolo bon a eh, bɛ don telefɔni batiri la eh, eh, an ka fura a bɛ don furaw la vɛriw n'a bɛ fɔ seramikiw a bɛ don olu la bon o de y'a to an b'a fɛ lithium nin a kana bɔ ka sɔrɔ a ma bamayɛlɛma an fɛ yan nin jɛkulu maa ninnu yɛrɛ n'o ye coalition malienne publier ce que vous payez k'u kɛlen kɔ ka jateminɛ caman kɛ sanu bɔli la an ka dugu jukɔrɔ o lahalayaw kan n'olu ma t'u jimi sira fɛ kosɛbɛ olu yɛrɛ ka yetaw la ko fɛɛrɛ jɔnjɔn caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka bila sen kan yaasa lithium ale kana se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'i kunda jamana wɛrɛ kan ka sɔrɔ a baara kunfɔlɔ olu bɛɛ ma sɛgɛsɛgɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la yan nɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn wɛrɛ si tɛ yen fo kunnafoni bɛɛ de ka di n'i ye mɔgɔ b'a fɔ k'a man ɲi a ka ɲi i bɛ kunnafoni i b'a dɔn de i b'a dɔn fɛn min bɛ eh, bɛnkan kɔnɔ o de y'a to wajibi wajibi min ye min ye bɛnkan in ka fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka faamu a dɔn an ye mun wɛrɛ fana kɛ an y'a ɲini ka a dɔn kosɛbɛ an bɛ ka an kalan la an ye eh, kunnafonidilaw kalan an taara buguni fana eh, ka sigidenw k'olu kalan fɛn mun b'a la parce que fɛn min don bi n'i sigi k'a lajɛ lithium ye fɛn kura de mali la hali min yɛrɛ b'a baara la eh, administration kɔnɔna la mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si tɛ k'a jɛlen dɔn a kan o de y'a to an y'an ka fɛn yɛrɛ damina kalan in de kan o kalan de bɛ se k'a to an bɛ se ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ a kan hakilinajigin na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bakurubaya la nin jɛkulu maa ninnu coalition malienne publiez ce que vous payez u ko k'u b'a ɲini an ka jamana marabaaw fɛ k'u ka misali ta sanubɔ baaraw kan an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ barika d'a kan ko lithium ye dugu jukɔrɔ nafolo ye min nafa ka bon an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ o de kama a baaraw nafa k'o fɔlɔ kan ka se an ka jamanadenw fana ma